onye nwere onye igbo ọ sị m o nweghị ihe kọrọ ya ma ncha igbo ka anyị ji eje igbo ka eji eje n'ule obodo ọ bụ na ijere mefugo onye igbo gbawa ọsọ igbo bụ igbo ọma na-ege ntị anyị ekene onye unu na-anụ onu ya bụ nwaada unu nwaanyị Blessing Ogechukwu Okeke ihe a na-etu m ka bụkwala ịdị ka achọ Igbo ndị ọma na-ege ntị o anyị ekene ụnụ kene onye ọbụla kene nke na-ejere gị ozi afa m ka bụkwa nwaada Ngozi Chukwu Chimdi Ikeze nke afa otutu ya ka bụ pọmpọ nwa gbakọtanụ ka anyị nọrọ ya nọ ịdị ka achọ mm. ekene m gị okwuru mba one pọmpọ nwa
udo udochi ya cha igbo kwenu ekene m ụnụ onye ọ dị zaa nke a na-etu ya aka m bụkwa nwanne unu nwoke Sydney Diala a na-etu m okwuru mba one anyị abịakwa ka anyị si abịa daalụ igbo ọma na-ege ntị daalụnụ anyị ekene unu tupu anyị gaa n'iru wee wetala unu isiokwu nke anyị ji n'aka wee bịa ma ọ bụ iti unu tupu anyị wee kụwa anya wakwa igbo osu ka anyị jee n'obere ezumike mgbe anyị nachitela azụ ka anyị wee gwa ụnụ ihe anyị ji n'aka bịa daalụnụ Igbo kwenu, ṅụọnụ, rienụ, kwezuonụ. Igbo kwenu, ṅụọnụ, rienụ, kwezuonụ. ibe ọma na-ege ntị o anyị anachitegokwanụ azụ na ya bụ obere ezumike nke anyị galụ ọ bụ na ị ka na-esonyela anyị ihe nke ị na-enene bụ ihe omume nke a na-akpọ igbo bụ igbo mana ka o si na-adị isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata wee bụrụ isiokwu nke na-asị o kwesịrị ka nwaanyị bụrụ ya ga-agwa nwoke na ọ chọrọ ịnụ ya ị ma na ọ nwoke na-agwa nwaanyị na achọrọ m ịnụ gị o wee gbanye ya nke ndị oyibo na-akpọ ring kịta anyị na-ajụzi ma o kwesịrị ka ọ bụrụ na nwaanyị ga-apụta n'iru ọra sekpula ala wee sị nwoke biko achọrọ m ịnụ gị wee gbanye ya nke ndị oyibo na-akpọ ring ọ ihe m chọ ka anyị na-akalị m wee sị tupu m kwuo ihe ọ bụla achọrọ m ka m tụfegodu ya bụ okwu n'akụkụ aka ekpe m nya wụ maazị ka ọ kọwakanala anyị ka anyị ma ma o kwenyelụ ka ọ bụ na nwaanyị ka m malụ ma ọ wụ ị ma na a na-ajụ n'omenala mhm, Igbo mhm, maka ama m mhm. ka m ji wee tobe eto anụrọ m ihe dị otu ahụ mana kịta ọ na-emezi m wee sị ka m jụọ ya ka ọ kọwakana kedu ka i si fụ ya bụ ihe ị ma na ee o nwere ka e si agba ọsọ hmm? a sị na um, agadi nwoke na-eji nganga agbara efi ọsọ hmm. na m mejikwa nganga zakwa ajụjụ eze mụ na onwe m na onwe nke m hmm. echeghọ na o nwe ihe dị njọ ma ọ bụrụ na nwaanyị sị nwoke ọ ga-asọkwanụ m ka ị nụọ m o ọ ma nkwue ka nwoke ga-esi wee kwue nke a na-akpọ proposal sekpuru anị gbanye ring o nwere ike ikwu ya dịka o nwere ike ha yigo nnọọ ha yigo yi ya yite aka wee sị ya asọkwanụ mụ na gị nọọ di na nwunye m ma sị m ma fụ nke anwa as dịka ihe na a na-akpọ proposal mba omenala anyị ọ bụghị omenala anyị ọ nwoke na-asị nwaanyị mm-hmm. m chọrọ ịnụ gị mana ka m si wee kwuo asị m uche nke mụnwa bụ Sydney Diala ọ bụrụ na nwaanyị sị nwoke ya na a yigo ofu arọ arọ ịbụọ because maka kịta e nwego nwe ndị ọyị ha na-abụ ka di na nwunye ha yigo karịa o nwere ife onyonyo anyị mee ebe nwaanyị na nwoke na-ayi ha yigoro afọ ise nke nwoke ekweghị ka ekweghị asị ya na ya anụ ya mm. ndị ọyị nke nwaanyị gaa kpụrụ nke nwoke tụchie nke a na-akpọ arrest nwụrụ ya mba kidnap kidnap ya gaa kpọchie ya somewhere gote akwa wedding suit gote ihe niile yinye gote nke nwaanyị yinye ebe dị iche iche bịa mee mụnwa arrest because mụnwa bụ onye mee dịka onye pastor a bịa mee m arrest na kịta kịta na m na-aga iwed couple m sị a ka ezi etu ha sị m ha eji egbe mee m ikwu n'okwu ha ji egbe asogide m n'azụ ruo ebe a gara nke nwaanyị nọrụ nke nwoke apụta chakasị anya ala egbe ka rịbikwa n'azụ o ha sị m ngwa m bido kwube ihe onyonyo ahụ anyị mee kụzikwarụ m ihe ọ bụ na gị na nwaanyị ya ofu arọ arọ ịbụọ arọ ịtọ mana aka anọ ka ihe na-eme o nwere ike ịbụ oge ahụ ka nke nwaanyị ya-eji wee sị oya sịkwanụ m mụ na gị nụọ di na nwunye okwu ya na arọ ịtọ sef o gbuo oge so ka m chịkọọ okwu m ọnụ hmm. ọ ma-adị njọ n'uche nke m ma nwaanyị sị nke nwoke ọ ga-adịkarị m mma ka mụ na gị di na nwunye ọ dịziri nke nwoke ịsị ya ọkwa m chọ ịgwa gị since or eri oge m chọ ịnụ gị e mee ka anyị ga-afụ ndị bụ e bidozie ebe anwa gaba hmm. mana omenala anyị ọ bụghị eh, omenala anyị eh, eh, ọ ya ka i ji wee na-edozi kpọmkpọm tupu ị kwuo ihe o ji wee na-edozi ya bụ okwu bụ na o bugoro ụzọ sị na nganga ka e ji nganga ka o ji wee zee ya bụ ajụjụ ọ sị na ọ ya o nwere ife dị n'ime ya nwaanyị ịpụta nnọọ n'ọra maka itinye ndị na-ayị ekwuru m ndị na-ayị ihe nkwu nwaanyị ekwesị ka nwaanyị bụrụ ya ya-asị nwoke achọọ m ịnụ gị di ọ bụzị nwoke ya-asị na achọọ m ịnụ gị nwaanyị igbo mbazi ọzọ i mezie n'ụdị ọzọ mana ka o sina dị ka anyị jee obere ezumike ọ bụ na anyị nachite azụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị daalụnụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo ọma na-ege ntị anyị anachitegokwanụ azụ na ya bụ ezumike nke anyị gara ihe unu ka na-ekilikwa bụ Igbo bụ Igbo isiokwu nke anyị ka jikwa n'ọnụ wee bụrụ isiokwu nke na-asị ọ bụ ihe ziri ezi ma o kwesị ka nwaanyị bụrụ ya ga-asị nwoke achọ m ịnụ gị di ma ọ ka gị nwa ka ị nụba m hmm. m wee sị ka m wejie n'aka maka ọ dị ka pọpọ okwu dị ya n'ọnụ ka ọ gwakwanụ anyị nke bụ nke ka m malụ nke a na-akọ hmm. ma ọ wụ ihe ziri ezi
a sị na uche onye adịrọ ya njọ eziokwu ị mara maazị ekwugo ihe niile ọ sị na n'obi nke ya na ọ bụrọ nnọọ ihe ọjọọ mana ọ bụrọ omenala mgbe o kwuru na ọ bụrọ omenala ka obi bịa bịa jụọ m oyi maka ka anyị kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ o nwere ihe na-abụghị omenala anyị na anyị na-afụgodo ya na mba ofesi fee ebe ọ na-adaba ọ ka ha si bido ọ bụrụ na nwaanyị emepekwa ọnụ o mebe emebe na Naijiria maọbụ n'obodo anyị maọbụ onye Igbo mere ya ọ dịkwa na nghọta ha na-abụ mana ihe ajụjụ m na okwu m bụ nwoke ọ bụla ọ bụ nwaanyị sekpụrụ na-asị ya nụba m o nwere ugwu ọ na-akwanyere nwaanyị ahụ o nwere ike ịkwanyere ya ugwu maka na anyị na-ene ịma na ikwuru omenala maka na ọ dịghị na mbụ wee dịba ihe ji wee mụọ anyị na nwoke ya-achọrọ nwaanyị mm. sị na m chọrọ ịnụ ya nwaanyị wee nwee ugwu kpata nwaanyị ga-eji wee hapụ nne na nna ya wee sobe nya bụ nwoke wee sị ehe na onye a mana ọ dịzi ka ịbịa bịa ugbo eziokwu n'ala o nwere ka o si ada n'ọnụ i jegide nnọọ jegide nnọọ akụ aka igbu ikpere n'ala nna o kpuo ụla ka e ka ihe e si wee mee ihe ihe na-akwadoro akwado nwoke nwere ike ịkpụ ụla ka ị na-agwa ya ụdị ihe a maka ọ tụrụ ya n'anya ịghọtago ọ bụghị omenala anyị anụ nwaanyị ọbụla jikwala aka ya wee gwa nwoke eziokwu eziokwu ugwu ya adaba ugwu adịghị ya maka nwoke ahụ ya-akparị ya echi okwu dapụta ọ sị gị ọ kwa gị chọrọ m ọ mụnwa chọrọ gị mana ọ nwere nwoke ji edu ezinụlọ hmm. o chetakwa na ọ nyanwa bịalụ sị gị bịa ọ ugwu dịrị nwaanyị ọ bụghị nwaanyị na-akpọ nwoke ọ nwoke na-akpọ nwaanyị ị ma na now ị nwere ike ịfụgodo nwoke ka agba ọfụụ si wee dị now ị nwere ike ịfụ nwoke ihe a na-akpọ spec onye bụ my spec ị bụ nwaanyị ị na-enene nwoke a na ọ dịkwaghị m ị nwere ike inwenwu courage ije gwa ya ihe ị ya na-eme bụ ị na-akpịrị ya e nwere ike ebe ihe eji nnegidezi nwoke noticezie ọ dịlụ nwoke ịgwa nwaanyị na nghọta nke m ugwu ahụ wee dị ịfụgodo nwa ahụ nwa ahụ nwoke likere ị na-enene ọ sịgodu shut up ị chịa ọ chịa mmadụ nwa ka ị chịa o nwere ka e si eme anyị ncha bụ mmadụ ehe ị na-egbukenyere ya ọ dịka ọ dịka ngo ndị na o nwere ike anọgidebe ọ nọgide ihe a ka a na-akpọ inye green light Green light. na-apịarị ọkụ na-apịarị ọkụ mana ọ bụ mmemme ọ dịka ngo onye onye nye green light ka na-agba ka ndata kisi kisi ekwu ya o nwere onye nye nye green light hapụkwaba ajụjụ ọzọ ịgba na ka m jekwaa na na mpaghara onye sị na ya bụ e, ndị na nwaanyị ya-abịa sị nwoke na m chọ ịnụ gị di ọ sị na ọ dị mma o nwere ajụjụ ọzọ m chọ ịjụ ihe na-enye otu ọ dị mma ekwenyekwa m na ọ ya-adịkwa mma ka nwaanyị bụrụ ya ya-akwụzi ụgwọ isi ya ma ọ bụrụ ya ya-eweta ụgwọ isi nye nwoke mhm. nwoke ahụ di ya ma o proposego sị nụọ ya sị ya jezikwuo jee kwụọ maka o nwe ndị bidozi mhm. mebe ya kịta omenala Igbo o nwere ife ya-eme echi ma ọ bụ na o mee otu ahụ na nwoke na nwaanyị wetara ego isi ya nye nwoke sị ya jee kwụọ otu ọ bụ na ọ ya-asịzi na ọ ya-anụ ya di ị ma o nwere ka n si wee zaa ajụjụ zasịa ya mm. i kwuo na o nwere ka n sikwa wee bịa tụgharịkwu ya zaa ya ọfụma ka i si wee jụ ya mm. ị bịa ga-asịkwa m nwoke ịkwụ nwaanyị ịkwụ ụgwọ isi e omenani nke a bụ arụkwa ka m chekwanụ chenụ na-achị m ọchị geenụ m ntị geenụ m ntị unu achị m ọchị geenụ cherenụ na nwoke na-aga ịgba nkwụ nwaanyị ị ma ma nwaanyị nweta ego ọ nwoke bịa sị chenụ onye a ga-agba nkwụ ị ma onye nweta ego ọha ncha kwete mm. na nwoke nweta ego mana ị ba ime nyo anya ọfụma ọfụma o nwere ike ịbụ nke nwaanyị nweta ego ahụ ka hapụ ka hapụ ịghọrị nwaanyị

ka anyị jee n'obele ezumike mgbe anyị nachite azụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị daalụnụ Igbo kwenu, ṅụọnụ, rienụ, kwezuonụ. Igbo kwenu, ṅụọnụ, rienụ, kwezuonụ.
ibe ọma na-ege ntị o anyị anachitego n'azụ isiokwu nke anyị ka jikwa n'aka ka bụkwara isiokwu o kwesịrị ka ọ bụrụ na nwaanyị ga-asị nwoke na n chọ ịnụ gị di ọ kwa ya ka anyị ka ji n'aka mana tupu anyị gaa n'iru wee na-emetụgasị ọtụtụ ihe dị iche iche aka gbasara ya bụ isiokwu ọ ga-amasị anyị ka anyị jegodu na ihe eji wee malụ hmm. igbo bụ igbo oge egwuri egwu na igbo bụ igbo ọ bịala ọ bịala ka anyị malụ na onye ọ bụ ya ya-ada ma onye ga-ekwute ihe anyị ajụ ya daalụ onye ka o lu ọ mụa mba agbara m ọsọ ịda ekunye ịda ekunye na ife dị n'ime mma adazi nka mba ihe m akwụ bụ mma onye izizi ga-ebu ụzọ daa ee inyokwana onwekwa enyo
ị na-emezikwa m mma amazi ka m si ekwuchi ya bụ ife ife eji ewepụta ka m gwụọ ọ dị ka ị gwụọ ya ọ daa ka m jiri aka m gwụọ nke ka ọ ghara ịda
ewo
mba ọ ya-enweta ya gwam gwam gwam gwa m ihe nọ n'ezi be nne gị eche gị mgba hel apịtị kedụ mgba gị chọrọ m igbu oge maka iwe dị m ma iwe dị ya n'arụ maka ọ na-ebubo oge si ọ mara ụmụ ojije na-eme kịta ọ zara ya ozugbo ka ọ ghara ichefukwu ihe ada enwere aṅụrị na ịzọtara ya onye gị ọzọ kịta ịda ya
Igbo ọma na-ege ntị anyị ka nọkwara n'okwu nke na-asị o kwesịrị ka ọ bụrụ na nwaanyị ga na-agwa nwoke na m chọrọ ịnụ gị di maka ọtụtụ ihe na-emesị hmm. ụwa na-atụgharịzi atụ ụmụazị kịta na-arapụzi omenala na-eme omenelu a na-emekwa omenelu ahụ nwekwu ndị okenye na-akwado ha sị ha gaba n'iru ma onye nke ji ego ya o nwe ihe na-agba na mmadụ ji ego ya life i buru ego bata ozugbo ọ bụrụ na nwaanyị ka ị bụ a sị gị gawa n'iru ji eme anyị akọwazila gị ihe nwee ike isonye ma ọ bụ na i meche nya bụ ego o kwesịrị ka o nwee ihe izu maka ya nọkatara chenjie gbanwee omenala ndị omenala ndị na nwatakịrị toro na mba ma o too na ihe a na-akpọ township awụrụ ya wụ na ihe apụta ofu mbọsị kụcha anọ akasị na ị na-eji ime ego i dukwuziri ndị be unu jee ka isizi nwoke ya duru ndị be unu jee kwuzie sị na ị bịa ịkụ aka kedu ka ihe a si adazi ụda na ntị ị ghọta ihe m na-ekwu ọ dabachara o kwesịrị ka a na-eso omenala ọ kwa nya ka o ji kwesị na anọkata anọkata eduru ụmụazị n'aka na analute ọ bụ na ọ bụgoro na ụlọ nwa na ị ma na ego moto kịta nwezi ka o si dị mhm. mana ọ bụgoro na i duru ha nalute ị kụzigoro ha ka omenala si wee dị ka ọ bụrụ mmadụ niile na-anọkata na nya wụ ụlọ ọ bụrụ na ị na-awụrụ ya wụ ụlọ ịkụzi ka omenala si wee dị omenala Igbo nekwa nke a ime na-ekedo nekwa ihe a na-asọ ihe gbasara nwaanyị ọ bụ na nne na nna na-akarị ụka n'ebe ụmụ ha nọ ụmụ ha soro ha na-akarị ya bụ ụka ị na-akụzi hmm. ụmụazị enwee ike jụọ ajụjụ jụọ sị ihe dị otu a dị otu a omenala nne enyi ọ dị mma mana nke kịta a wụzi m sị gị na nke a wụ n'iru ọra ka nwaanyị ya afụ nwaanyị o sekpula ala sị na ọ na-ajụ nwoke ya na nwoke nwa asị kwuo yes efu ya ncha anyị na-ekwu eh? e, e, e, eti isokwu maka ụmụaka kịta hmm? hmm. e kwesịkwa ya ncha anyị na-ekwu m na-atụkwa aka ebe nne na nna nọ hmm. ma ha na ụlọ ma ha anaghị ụlọ ahụkara ike na ụlọ o nwe ihe ha ya-amụta mana nne na nna nwa ama ihe bụ omenala o nwekwa ndị nne na nna na-amaghị omenala o eziokwu eziokwu o nwere amaghị omenala eziokwu ha na-ana ịga nọrọ be ndị okenye nọrọ ka ha jụọ ajụjụ ọ dị ha ka a na-egwu egwu maka ka m gwa gị nke bụ eziokwu omenala dị gboo adị omenala ka ya na-adịkwa ka m kwuo okwu ikpeazụ m na-ekwu na isiokwu anyị ji taa abịa na omenala anyị ihe a agahọ ọ gahọ mana ka ihe si wee na-agazi kịta a sị na a nọ na jet age si na anyị ha bụ ndị na ya ma ihe ha na-akọ na ha bụ ihe anya na-akọ ebe ha nọ ọ dị ọ dị ha mma mana omenanị ka ọ bụ ọ bụghị omenanị nwaanyị o kwesịrị ịga sị nwoke nụọ m mba mana etu ọ dị kịta ama ka ya good mana ọ bụghị ihe kwesị ekwesị
daalụ sọ hmm. oge na-asịkwa anyị kwara afọ kwara pọmpọm ama m na-enwe ihe ị chọ itinye i kwuchego n'ihe ị ma na maazị kwuru sị na ya akwadoghị ya eh. wee na-eji maka na ụfọdụ ihe hmm. mbido na-atọ ụtọ hmm. ngwụcha ya ka ka ọ si adị ehe onye ka ihe e nebekwa anya ọ na ha makịrị ya o nwere onye makịrị ha ya ka ka ha si ka ka ha nya bụ ije si akwụsị ihe m na-ekwu bụ na ha nọ n'onwe ha mgbe anyị achọpụta ya ya kpatara anyị ga-eji wee nye ha ndụmọdụ ha wepụ aka enwe n'ofe ọ dịrọ mma mm-hmm. onye na-akwadokwe ka ọ bụrụ ya ya eje sekpụrụ ana sị nwoke nụba m ya makwa na o lego ugwu ya ten kọbọ mm-hmm. kọbọ kọbọ ọ dabarọ ị fụgodu nwoke nwa ọ bụrụ na gị na ya na-ayị oyi ọnwa ise onwe i nene ya ọ bụrụ na ọ ka mma n'oyi ọ dịghọ mma n'ịnụ anụ ị chaara nwoke ụzọ ọ fụ

mkpụrụ ị kụ ebe nke nwoke nọ ọ nazie o chebe ya ya nwa akwụ o jizi ọnụ ya kwuzie ya confess zie ya
ọ na-eli isi na mana ọ kwa ihe ahụ ka m kwenyekwe na nke pọmpọm kwuru maka na ọ bụ n'okwu ọ na-isi na-aba maka na ọ bụrụ na a nọkatazie nwe ka ihe si dayali

ọ ya sị ehe ya anụ m ọ sị ya olimeziere thank you very much wọta ihe m kwu wọta ihe m kwu o nwere ụdị ọnọdụ ha ya anọ mm-hmm. ee eh, that green light ahụ anyị na-ekwu maka ya mm. abịa ọ sị hai na ọ ga-amasị ka nna ka mụ na gị nụọ di na nwunye nke nwoke amụọ amụ sị nna ganọrọ anyị ganọrọ anyị nka nka nka ị kụnyego mkpụrụ anwa ofu mbọsị nwoke anwa mbọsị na-echeghọrị na ihe ga-esi efe ofu mepụta ọ sị gị ọ na-eche ka nwaanyị wee kwuo okwu tu nwoke fụrụ nwaanyị ọ dị ya mma nya na ya na-ayị kemgbe kwesịrị ịma ihe ọ chọrọ n'aka nwaanyị ahụ ihe na-echeta ya ọ sị gị ehe ọ dịkwa ka ije mụ na ya ọ ka bụ otu ihe ọ dabara agwa nwaanyị nke bụ eziokwu ụmụ nwoke eh, na-amụghọ ka e si asị nwaanyị mana onye gbadoro nwaanyị e nwe ụmụ nwoke na-enwe ha ka ha si asị nwaanyị I love you ikweta ma nya na ya nọ mba
ọ bịa sị onye a ga-agwa ya ọ ka zukọrọ na oge na-asịsị anyị kwara igbo bụ igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụgonu maka anyị sị anyị wepụta isiokwu ihe anyị na-eme na igbo bụ igbo anyị kọwa nya bụ isiokwu ụfọdụ ọ bụrọ mmadụ niile na-ekweta onye ekwuo nke onye ekwuo hmm. nke nke anyị mere n'ụbọchị nke taa ọ bụrọ anyị niile kwetakwara ya bụ isiokwu anyị kwuru hmm. maka onye ekwuo obi onye ekwuo obi mana gị nwa bụ onye na-enene nene kee nke gị nwa kwenyere ya ọ bụrụ na ị na-ekwenye na nke anụnwa ekwu na ọ ka mma nwaanyị nwee ike nwee ikike ya gwa nwoke sị ya nye ya ihe a na-akpọ sign gwa ya ịmago na m fụkwana gị n'anya ekwe ekwe m na nke ọ kwa sọ ofu onye kwere na ọ bụghị unu na-egwe unu gwe mụ na-ekweghị hapụ na ya mana ka o si na dị anyị na-ewetara unu n'isi njedebe ihe gbasalụ igbo bụ igbo ka o si na dị ọ ga-amasịkwa m ka ị na-esonyela anyị ee na nke ndị oyibo kpọrọ Instagram handle anyị o nwee ozi ọbụla ị nwee zitere anyị ebe ahụ The Real Platinum Production anyị nwa na-ewepụta ihe gbasara igbo bụ igbo afa m ka bụkwa nwaada unu nwaanyị Blessing Okechukwu Okeke daalụnụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ka emesịanụ i chefukwala afa otutu ya ịdị ka achọ ka m pịazie ihe wee bụrụ ịdị ka achọ mhm. igbo ndị ọma gere anyị ntị hmm. ka ọ dịnụ mbọsị ọzọ afa m ka bụkwa nwaada ngozi chukwu chimdi ike eze nke afa ochie ka bụkwa pọmpọm nwa o nwere ka okwu taa si dị biko nụ ụmụ nwanne m biko nụ a na-ekwu okwu Real Platinum Real Platinum gaanụ na instagram handle ka unu kirie ihe anụnwa anyị na-ekwu maka ya ka onye ọbụla nyere onwe ya aka ekene m unu a ka m bụkwa nwanne unu nwoke o si n'ịdị ala a na-etu okwuru mba ka emesịa igbo bụ igbo ọnụ m ekene unu